igbo bụ igbo igbo mụrụ nze igbo mụrụ ọzọ ama m na unu ga-asịzi ọ ka anyị ga-esi buru nya bụ egwu bata mm, mm, ọkwa eburu bata eburu bupụ maka na ofu onye nke anyị gụrụ egwu gụrụ sị eburu gbago eburu gbadaa ya ka otu a ka esi anabata ya bụ ngị nwa bụ onye igbo ngị nwa bụ onye na-esonyere anyị na nya bụ mmemme pụrụ iche ọ ka bụkwa n'oge ilu igbo ka a nọ mana aha m ka bụ maazị Anthony Anabara onye onye ngị na ya na-adị emebe ya ma oge dịka oge a rue ị ma ị bịa n'inu igbo a anyị na-eji nwa inu neba anya na ndụ ngị nwa mụnwa na ndụ ndị igbo niile gịnị bụ ihe aha eji maka ya atụkwanụ inu onweghị ihe ọzọ eji maka ya atụ iji mee ka okwu gaa dịka o si kwesị maka na ọ nwere ihe eji mara mba ihe eji mara anyị nwa bụ igbo bụ igbo ọ bụkwa ndị nke my mama tell me say I be igbo ihe eji mara igbo bụ igbo bụ na ọ na-eme anyị nọkọ hmm? anyị ewere nya bụ inu maka gị nwa na-esonyere m taa taa ị nwere ike na-ajụ ọ bụ gịnị bụ inu inu ka bụ mmanụ aha ndị Igbo ji eri okwu mmanụ dịkwa mmanụ dịkwa ọ ka bụkwa inu ka atụ mmanụ dịkwa mmanụ dịkwa maka na e nwere mmanụ nke a na-agbanye n'afere were esuru ji na-eri nke aha dịkwa mma mana inu bụzi nke aha eji esuru nwa nya bụ usoro okwu usoro mkparịta ụka ọ wee bụrụ ya mere na igbo na-atụ n'inu sị na ọ na-eme ọ dị ka ọ dị kpọbakwanụ ọ dị ka ọ dị egoro ya bụ na ewere inu tụọ okwu or ewere inu kwuo ya bụ okwu ndị makwa inu ewere inu saa maka na eji inu akọwa inu ọ bụrụ ka esi kwu ya n'okwu ngị nwa nwere ike ọ bụrụ na nghọta nke gị na-abịatụ nwa ntịntị maka na ị ka na-amụ ya bụ inu amụ aṅụna ngwọ na nkwụ na-abịa inu ka m tụrụ ugbu a aṅụna ngwọ na nkwụ na-abịa ị na-esonyere ya bụ ihe mmemme ilu igbo ee eh? nghọta gị na amamihe akọ na uche gị na-abụghanye ebe inu dị ya mere igbo ji na-ekwu n'okwu sị na ị hụ ahụ ụzụ aha amaghị akpụ ogene ya nere egbe anya n'ọdụ ngị nwa bụ onye inu na-amasị ị nwere ike ọ bụrụ na ị makwa ha na-atụ ya nke ọma mana ị nwere mmasị na ya ị na-esonyere ndị na-atụ inu ị na-amụta inu ị na-egekwanụ ntị n'onu ndị ichie ichie abụghị nna anyị ha ndị aha nwụrụ anwụ ichie onye ọbụla bụ onye ichie bụ onye okenye ị mara ọtụtụ ụmụazị gụziri akwụkwọ n'obodo mepere emepe ị sụziere ha igbo bụ igbo igbo bara ime igbo aha a na-akpọ igbo izugbe ha anaghị aghọta maka ọ na-eme ị kpọọ nna anyị ochie ọtụtụ eche na ọ nke ntụgharị ya na n'onu bekee bụ ancestors ndị ochie ndị ichie bụ ndị okenye the elderly people ị na-esonyere ha na-ege ha ntị n'ọnụ ị na-afụ ka esi etinye ya bụ inu n'ahịrị n'ahịrị maka na igbo nekatara anya fụ na nghọta ụmụazị na ya bụ ilu igbo nwezi ka o si gbatakwụrụ wee hazie ihe mmemme a ka e wee na-amara ya bụ nwata awọ ese ọ a na-agwa ya okwu awọ n'ikpo okwute ka a na-arụrụ ya aka maka na igbo sị na azụ awọ na okwute na-eyi mere igbo ji gaa n'ihu tụọ sị gaa n'ihu tụọ inu sị ọ na-adị mma ịhụ nkịta akọrọ egosi ya ya ka ọ ghara ịdị ya ka a tụrụ ya mbọ maka ịma na uche dị aghụghọ ya mere uche ji bụrụ akpa onye ọbụla ekoro nke ya mana gị nwa bụ onye na-esonyere m o nwere inu ahụ igbo tụrụ igbo sị na amakwa na ebumnobi onye ko akpa asụ nri maka amaha ka ọ sụsịa ọ kọghara ịghọtago amaghị ebumnobi onye ko akpa asụ nri mana ọ na-eme a bịa fụ ka ya bụ ọnọdụ si gbatakwụrụ okenye bụ okenye ndị ichie ga-asị hmm, sị aṅụna ngwọ na nkwụ na-abịa sị hapụ ya bụ egwu ka ọ kpọọ ikiri ka amara ka uche ya dị maka na igbo na-atụ inu sị ọ na-eme egwu kpọọ ikiri amara ka uche ya dị mana nke ka njọ na ndụ mmadụ bụ na ọ bụ na a na-ene gị anya na ị na-achọ ime ihe ekwesịghị ekwesị ma ọ na ihe ị na-eme ahụ nwere ike inwe ka ọ dị i mechakwa mee ihe ahụ ka esi chee n'uche ma ọ ka esi kwuo ya n'okwu ị ma na ihe ahụ igbo tụrụ n'inu emena igbo sị na na nke ka njọ bụ a- ịma nwata ọnụ ọ daa n'ụkwa chi ya inu ha na-atụrụ m sị na ọ na-eme ama nwata ọnụ ọ daa n'ụkwa chi ya ị ma na ndị mmadụ sị na onye a na ọnwa taa mgbe ka ọ ghara ime ihe a emechakwa gị nwa bụ onye mee ihe a ihe a bụ ihe jọrọ njọ ya kpatara o ji adị mma mgbe ọbụla mmadụ na-eme ihe mm, ya were akọ were uche maka na ọfọ ka ide ji awa ana ihe niile na-asị arị n'elu ụwa igbo tụrụ inu sị na ka o si sọ onye agaghị ana mana gịnị ọzọ bụ ihe ahụ fọrọ afọ ihe fọrọ afọ na ndụ mmadụ ga-eme ọ mee ibi obi mmadụ ezuo oke dịka chukwu siri kee ya dịka ebumnobi ejiri kee mmadụ maka na ọ nwere ihe na-abụ na-akpasa ndị mmadụ anya n'ụwa gịnị bụ ihe ahụ ihe na-abụ na-akpasa anya abụ gịnị bụ ihe ahụ ekwesịrị ime gịnị bụzi otu esi eme ya gịnị bụ ihe ekwesịrị ime gịnị bụzi otu esi eme ya ugbu a ihe a bụ ihe ekwesịrị ime na otu esi eme ya ugbu a bụ ihe mụ na unu ga-ekwu echi maka na anyị ga-adị ka echi echi anaghị agwụ agwụ anụ naa taa echi bụ nta ya mere gị nwa bụ onye ọma aṅụkwana ngwọ dịka m si kwuo na mbido na nkwụ na-abịa sonyere anyị n'oge dịka oge a echi niile mgbe anyị ga-agwa gị gịnị bụ ihe kwesịrị ime na gịnị bụzi ihe a na-eme ugbu a aha m ka bụ maazị Anthony Anabaraonye ka emebe nke ahụ unu maara nke ọma